In tempus de tando, in sa 'idda de Nazaret in Galilea, biviat una piciochedda chi ddi narànt Maria. Fut isposa cun Giusepi. Ma, prima chi si essant cojaus, fut sucèdia una cosa de ispantu. Maria fut pregando in domu sua e Deus dd'iat mandau s'àngelu Gabrieli e dd'iat nau, Deus ti salvi Maria, prena de gràssia! Non timas, ca seu 'ènniu a ti portai un'imposta bellissima de Deus. Tui as a tenni unu pipiu, e totus ant a nai chi est su Fìgiu de Deus. At a essi luxi po portai paxi a totu su mundu. Iat ispòndiu Maria, cumenti dd'apu a nai a Giuseppe? A Giuseppe dd'apu allegai eu, e at a sciri ca tui ses stètia sceddada de Deus.
Iat nau Maria, E cumenti dd'apu a mutiri custu pipiu? Iat ispòndiu s'angelu, Dd'as a mutiri Gesusu, ca 'olit nai ca est Deus e cun nosu. Donau s'imposta, s'angelu si ndi fut andau.
In cussu tempus s'imperadori Augustu iat cumandau chi dogna personi de su mundu essat andada a si iscriri a s'ofissiu po mori de. Isciri cantu genti nci fut in totu s'emperu e peri po fai pagai is derramas. Po si pòdiri iscriri, dogna personi depiat torrai in sa idda a cantu fut nasciu. Po mori 'e custu, nc'est stetiu un'avolotu de genti chi si preparànt po torrai dognunu in bidda sua. A Maria e a Giusepi ddis fut tocau a torrai in Bètlehem.

Ma sa 'idda fut prena, poita totu sa genti fut torrada a bidda po mori de su pregoni de s'imperadori. Tocànt a dogna porta, ma ddis ispundiant ca no nci teniat prus logu. Tando furint lòmpius a s'ùrtima omu de sa 'idda e Giusepi iat tocau sa porta e si fut incrarau su meri. Giusepi. Dd'iat domandau chi in sa domu ddoi podiat èssiri logu a solu mancu po Maria. Issa fut po cumpriri su tempus po fai nàsciri su pipiu. Iat ispùndiu su meri, Perdonai, ma veru, no nc'at prus logu innoi in domu. Iat ispùndiu Giusepi, Ma veru non tenis nimmancu unu ngroni? E su meri. Perdonai, ma tengu solu sa stadda, mancai ddue funt unu boi e una mula. Iat nau Giuseppe, Castiai, po nosu si cuntentaus peri de custu, ca 'ollu fai riposai a Maria. Candu su meri ddus iat acumpangiaus. E pròpiu cussa noti, in cussa stadda, fut nàsciu Gesùs, veru Deus e veru pipiu, e dd'iant collocau in su lacu a cantu papant is animalis.

In su sartu de Betlemme ddue furint is pastoris chi in su noti i castiant is berbeis. Tando, a parti 'e mengianu, ddis fut cumpartu s'àngelu Grabieli e ddis iat nau a non timiri, ca fut bènniu a ddis nai una cosa bellissima, ca in su noti, in d-una stadda, fut nàsciu su Messia. A codei a ddu bisitai. Dd'eis agatai in su lacu, imbusciau cun is lenzolus. Is pastoris iant nau, Ta cosa 'e ispantu! Su Messia, su Rei Sarbadori! Ta cosa bella! Andeus a ddu biri! E aici iant moviu. E comenti iat nau s'angelu, iant agatau a Maria e Giusepi, Cun su pipiu in su lacu. Is pastoris iant contau a totus su chi fut sucediu, e in su celu fut apparvia una stella manna, sa stella coluda, e si fut bitta in totu su mundu. Peri tres sapientis in s'orienti iant bitu sa stella e isciant ca in dognia chi apparit sa stella cuuda nascit una persona importanti po totu su mundu e custa fut una persona meda importanti, fut irribau a sa terra su Messia. E tando iant mòviu e iant postu in fatu a sa stella. E, cando furint lòmpius, iant agatau Maria, Giusepi e su pipiu e ddis iant portau in donu oru, incensu e sa mirra.